I just wish everybody will hearken to my voice and stay away from everything that has to do with hard drug. Mm. It's not hmm. good for the health. Yeah, eh, eh, it's for soy, soy, soy, soy. That is what I'm hmm. saying. Ọ bụ na onye ọbụla ga-ege m ntị. Rapụ ihe ọbụla gbasara ọgwụ, ihe ọbụla wụ hard drug, ọgwụ, ọgwụ ihe ndị a na-aṅụ. ọ dịrọ mma eziokwu ọkwa na ihe ara ọrụ nha ọrụ nha ya bido na-ahụ different different kind of things na-ahụ ihe ihe ama m ihe ọ na-ahụ nnọọ yes it makes the victim very violent and self-destruct eziokwu my God, but Tisha, thank you. Oh. Aduku, listen. All you have to do right now is to always stay away from anybody that takes hard drug. Mm, okay. All right? Okay. Don't you ever try and smoke anything, inject anything, or snort anything. All right? Mm, My God, but Tisha. I, I, pro I promise you, eziokwu, I, I'm not touching it. Oh, na achọrọ m ị-read book o. Mana ha m onye ga na-akụziri m na ka m na-a-learn. Achọkwana m ị-learn ka m gaa mahadum. I've heard you, okay?

ma aga m ịga akwụkwọ ee ọ dịkwa mma mana ọ kwaghị onye ma akwụkwọ aga ga-aga aga akwụkwọ na ee ị ma a for apple ee amakwa m a for apple b for ball c for cat e for elephant e for egg f for mba o e for egg f for fish ozugbo ozugbo ozugbo ee ozugbo enweghị agụ mmaghị m amakwa m agụ n'igbo sef a for apple n'igbo ee ha so e nwechara a for apple n'igbo ime asụ e nwere a for apple n'igbo anụbetụkwa m ka aha mbụ a na-agụ asị aka bekee gbuo dinta egbe fe gọọ gha hausa ibe ịgba ji kalama lụọ ọgụ mgba nkịta ṅụọ oke

bịa ana nweta gị ka gị gbasaa gị ilo gị ebe ọbụla ị na-aga nụta ị ga-abịa nga nụta mmeta ihe m ga-eme gị taa ama ahụ ji ha abụọ gị mara sọ gị na mama ukwu na-eme Ama m ụdị ajọ nwa wụ ihe nke a ị ga-ebili n'isi ụtụtụ I I have not sweep the house gapụ ama Aduku le Aduku ọkwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti ma nne ha ma nna ha

But Aduku, why would you leave the compound? Like, why would you leave your house without sweeping the compound? Why? Oh, ọkwa gị sị m, um, every Saturday morning, na m bịa special class. ọ wụnụ ka m gbara mara ụzọ bịa n'ụtụtụ a na m sị m bido zama mbara ezi aga m eme late kwụnye mbara ezi anyị ahụ bụ o buru ibu ọ ha ka field school m sị ka m gbara n'ọsọ bịa m mesa class

Ee, ama m otu mama ukwu na-eme ọ gaghị ekwe Why won't she agree? achọghị m ịgwa ya I think you need to take me to your house. Let me speak to your mother. Jizọs! My competition! Mama ukwu! Shii! Mama ukwu a na-etake nonsense onye ọbụla na-atụkwa ya ụjọ o. kwenye na mama ukwu were ka 78 years ahụ ọkọ ngị shọkpa kwenye ogologo na irotu na ị ga-asị mkpụmkpụ ka Zacchaeus ana m aga biko But all the same, I still need to go and see her. Yes, I still need to talk to her so that she will see reasons why she need to allow you get a sound education. nwaanyị a nụrụ nwaanyị a ụjọ ụjọ na-atụ m ị ma otu ọ na-emesa ị ma otu ọ na-eme ọ na-ekwe m ọ-

Ada Igbo niile ọmarịcha nwa gwawa mama ukwu adukwu nsogbu amụwa adukwu adukwu ndị Igbo niile adukwu Igbo nọ n'ụwa niile adukwu nke ụwa dụwa anyị na eh, ebe ọbụla ị gara adukwu na akwụ amụwa adukwu ahụ na-ewu ewu biko ndị be anyị m sị biko ka m kpere ụnụ biko subscribe subscribe bikonụ

subscribe biko subscribe my brother subscribe my sister subscribe ụmụnne m na ụmụnna m subscribe ọ wụ adukwu na-ekwu subscribe comment ka anyị mara obi unu so that we will know how to serve you better ee ka anyị na-alụkwanụ ife a na-alụ ka ọ na-aga n'ihu chukwu gọzie unu mmaji kwuru mmaji thank you o adukwu le adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti